ndị be anyị daalụnụ ọnọdụ igbo ga-adị mma ife ga-adịrị ndị igbo mma ebe ọbụla ndị igbo nọ sọsọ ọganihu udo ọṅụ ife ya-adị ezute ndị igbo ma emekwa the correct thing ọ bụrụ na ikweta na ife a m kwuru kwuo ihaa ma ọ bụ amen o nwere ife mere ụnyaahụ m na-asị na o mebeghị kemgbe m ji wee bịa Amerịka ejeena m mee ndị Haiti address emeena m ndị African American address emekwu m address ndị Jamaican nke ndị Juu wụ kwadaa O nwere ndị Juu m ma-agwakwa okwu n'Eprel a sọsọ ndị asịbeghị m bịa gwa ha okwu bụ ndị Igbo enyi m nwoke ọzọ oke nwe ewu udo ọ gbara mbọ ka m bịa gwa ndị Igbo okwu maka o kwenyere na ife m na-ekwu bụ ife ya-abara Igbo uru mana ndị ya na ya nọ oge ọ nọ n'obodo a abụghị ụdị ife m na-ekwu ka ha chọrọ ịnụ o nwekwara enyi m nwoke ọzọ nọ na Chicago gbara mbọ ka m bịa gwa ndị Igbo okwu ọ workụhọ gịnị mere sọsọ ebe m succeed gwa ndị Igbo okwu oge m jere Israel oke ikemba Ojukwu Okeke Uche Ikenna Nwaọha sị mụ bịa gwa ụmụnne anyị okwu ife m na-ekwu na ya-abara Igbo uru so mụ na ha kpaa mana Amerịka ọ workụrọ ndị na-akpọ m bịanụ bịanụ bịanụ wụ ndị mba a akpọkwa ya na ụmụnne anyị mana na nna zi ka mụ na ha wụ ofu na ọ bụghị nne n'ọọ igbo ka mụ na ha wụ ofu na nne aghọtakwara m ife kpatara na ha da akpọ m ife kpatara na ha da akpọ m na ọ bụghọ ife gbasara igbo na-eche igbo kịta ọ bụghị ihe gbasara ọ bụghị ihe bụ mkpa ndị Igbo wụ priority ndị Igbo so ọ nya kpatara ha ada akpọ m bịa maka onye ọbụla ma na o nwere ihe ọzọ m na-ekwu karịa ihe gbasara Igbo and since ọ bụghị onye priority ndị Igbo ka ihe ha eji kpọ m so adụkwa m surprised oge nwanne anyị nwoke sị na o nwere obi ha na-eme nyọkọnyọ na California ebe anyị nọ na m ma-abịa gwa ha okwu chineke nye aka ọ danye before sabat maka edisaidigo m na m ma-ebidokwa na-edebe sabat etu m si edebe oge m nọ naijiria ọ naghị a na-eweta aka 5 to 6 friday evening apụọ m n'ebe a na-akpọ facebook ndị Igbo ọ wụrụbedu na i kwetaghị na sabat maka na i sorogo na ndị na-ewe ya na ọ ndị juu upon na ebe e mention na ebe e mention sabat na baịbụl na ọ igbo na hibru ka e kwuru ebe ahụ ma Israelite mana um, due to the education anyị nwere now e kwuo anything gbasara baịbụl ebe uche anyị na-agbata juu mana ebe e kwuu maka juu wụ na the book of Esther na ọ igbo ka e kwuu maka ya na Genesis to Deuteronomy ka e wezie na i so na ndị na-ewe ya na commandment niile chukwu nyere nna nna anyị ha na ọ ndị juu ka o nyere ya meanwhile ndị juu ụmụnne anyị ndị mechazi zaba juu in the future in the bible na ihe nwere oge e kwuru sabat ọ igbo na hibru so ka e wezie na ị daba na ndị ahụ ọ wụ na ị tọ ntị n'ala jụọ ndị okenye ajụjụ o nwere ụbọchị ndị igbo na-akpọ eke ukwu ị bịa n'obodo nke a mụrụ m orie nke I mean eke nke ịbụọ n'ọnwa ọbụla ife a na-akpọ ya wụ eke ukwu ada arụ ada anụ nwaanyị ada akwa ozu na eke a ọkwa etu a ka ọ dụ ma ruo ma echi o ị bịa n'ogbe nke mụnwa nkworu ka anyị na-akpọ nke anyị nkwọ nke ịbụọ n'ọnwa o nweghị ihe a na-arụ adaghị anụ nwaanyị adaghị akwa ozu igbo ọ nya sabat so ebe ọ wụrụ na ọ chukwu nyere the order na baịbụl maka ka e wezie na i kwenyeghị na omenala etu mụnwa kwere and i kwekwughị na judaism mana ị wụrụ onye igbo wụrụ kristian i kwenụ na baịbụl and baịbụl sị sị zuo ike ụbọchị sabat so mụnwa sị nara etu ahụ ka m na-esizi eme mana nwanne anyị nwoke abịa sị m na igbo chọkwara na ịnụ olu m m checkie time ọ wụ na ọ before sabbath tụnye ya ike nga m elu ruo sọsọ ndị igbo lawyers ka fa bụ nke n'isi aha wee sị ha na na ha emekiena my day na ihe ha ji mekie my day wụ na nke a wụ aha ise anyị ji bịa Amerịka na m afụbeghị ebe ndị Igbo gbakọrọ na ife nwere isi ihe gbasara Igbo na m afụbeghị ebe ndị Igbo pụtara na-ajụ kedu ife kpatara na ụmụ nwaanyị anyị ndị a na-apụta na newspaper na ha dị too much na ọ ndị mba na-anụ ha na m afụbeghị ife kpatara na m afụbeghị ebe ndị Igbo kpọrọ oku na-ajụ ife e ji kwute rotational presidency a enyecha ndị niile ruo na nke ndị Igbo nke ndị Igbo daa mmiri na m afụbeghị ebe ndị Igbo na-akpọ ụdị oku a na ife m na-afụ wụ before enyi nwoke anaghị ahapụ obodo a ọ sị m bịa na o nwere ihe ndị Igbo na-eme ife m na-afụ wụ e ruo a taa anụ ọkụkọ rijuo afọ gbaa egwu ọ ya bụ ihe m na-afụ mana ebe ụnụ kpọrọ m sị m bịa tụnye ọnụ ma ma kpọrọ afa ndị kpọrọ m oku a nwanne anyị nwoke bụ onye gwara ha maka m ọ ya watch video a ọ bụrụ na ọ dị ọ chọzie anya nye report nke ya ebe ọ gwara ụnụ maka m sị ụnụ na ihe m na-arụ etu ọ ya-esi dịrị igbo mma unu wee sịkwa m bịa and ife unu chọrọ ka m kwuo okwu ya wụ etu unu si gbakọ wee kọwaziere ha uru ọ bara na anyị gbakọọ na etu a ụmụ anyị na-etonite ha na-eṅomi anyị bidokwa na-agbakọ wee sị na m adaeze nke a na ọ nuclear physicist ka ọ bụ na ọ medical doctor ka ọ bụ onye igbo anụọ ya because na anyị na-agbakọ ha anyị na-agbakọ ha na-agbakọ na-amarụsi onwe ha ife a kpara hiri nne maka gịnị na a gbakọtara ọnụ asa obi igbo ajụ karịkwuru ha wee na-ajụ m kedu ife kpatara na ndị Igbo nwere ife a na-akpọ ada eji aga mba mana ọ na-awụ ndị be anyị nụọ di ya na mba o nwere uru ha na-abara anyị m sị na onye m wee gwa ha na ndị na-anụ ha kpọrọ ndị Igbo asị na ihe ha ji anụ ha a wụ iworu nnu na-ete n'ọnya ndị Igbo na anyị emeriena ụnụ so ka anyị kpọrọzie ụmụ nwaanyị ụnụ na-edina ka ha na-amụrụ anyị nwa na ụmụ nwaanyị anyị kesịrị na mba ifere adịghị ekwe ha akọ ife ha na-afụ ebe a ha jere because na ha jere di ebe a kpọrọ ha asị ihe ya ada arụ 24 hours wụ ka a sị na ha dị good and ị chọọ ka ị dị good ị ma like n'ebe i si na-adụ ha ka ha kwụrụ ọtọ na a kụrụ m aka emechazie o nwere ofu nwanne anyị nwoke ya ọnụ sị m vidiyo a na-ete aka hinne na ndị nọ Naijiria na-enwe problem with data ofu onye n'ime ha wee sị na ife niile a m kwukwa na ife ha na-afụ nọ na ha na-aghọta ya na ha na-afụ nọ ndị ada anyị nke a ọ dọkịta nke ọ lọya nke a nọ ndị mba na-anụ ha mana ha wuodie na o nwere ife ọnwụ ntị na mma na o nwe onye dị ka m bịa na-ekwu ya m sị ya because na mụ bịara nọrọ outside na-eneba anya wee na-afụ ife ụnụ anaha afụ ha wee sị mba na ya akpọkwa na- na m ma-abịakwa ọzọ na ụdị nnọkọta Igbo a kwesịrị ịwụkwa daa m wee sị ha na ọ bụrụ na mmiri abaghị n'opi ụgbọgụrụ na ebe ọbụla ndị Igbo nọ na ha kwesịrị ịdị na-agbakọ asobi na ọka mba ya adụghọ adụghọ si agbakọ wee gwa ha maka ife na-eme na Ukraine taa ndị Juu nwere up to 30 organizations na-ekwu maka ndị be ha nọ na Ukraine gọọmenti obodo ha nọ na ya nọkwa o, na-ekwu nke ya o ndị Juu as organization na-ekwu ndị Igbo jụọ na a sị a sị ndị Igbo kee maka ndị Igbo nọ na Ukraine Ndị Igbo ọ na-ajụdị ese kee maka ndị Igbo nọ na Anambra na Imo na Abịa na Ebonyi na Delta ma sị ekwuzi na ịjụ maka ndị nọ na Ukraine because ada agada ada agbakọta ọnụ agbakọta ọnụ ewekọ ọnụ maka ife e, gbasara Igbo ọ wụ na m bịara ebe ahụ na-ene ndị abụghọ ndị Igbo m wee kwuo maka Igbo ọ na-ewetazi aka oge m na-azacha ajụ a sabat achọghị ibido mụ na ha kene wee sịkwa na ha ya akpọkwa m n'oge eteha aka anyị kpee ekpere kene chukwu maka ozi m sị ka m wetara ụnụ daalụ nụ